Cento per cento Sardegna est su sìmbulu de oto aziendas agroalimentaras de sa Sardigna chi si sunt presentadas a s'Expo de Milano. Unu sìmbulu chi cheret fintzas sutalineare chi sunt aziendas chi traballant in su territòriu de s'ìsula, chi bantat su record mondiale de òmines e fèminas de chent'annos e prus puru, chi pro custa vida longa depent torrare gràssias a su naturale issoro prima 'e totu, ma fintzas a su chi mànican. Custu manzanu in sa sede de sa Confindustria de sa Sardigna de Mesu sos rapresentantes de sas aziendas de Gusto Sardegna an faveddadu de custa esperièntzia de profetu, cunfrontande si chin sas menzus realtades mondiales, s'est cumpresu chi sa fortza benit de sa calidade de sos produtos, ma chi est importante puru sa comunicatzione e sa presentatzione de sos produtos pro poder cumpètere in sos mercados istranzos e pro cussu s'ite fàchere est galu meda. Sas aziendas de Gusto Sardegna fachent parte de unu cuntratu de rete chin sa supervisione de sa Confindustria Nugoresa e an unu faturadu de baranta milliones de euro e chentu baranta dipendentes. In custos meses Gusto Sardegna at bintu duos bandos regionales pro s'export chi podent apèrrere prospetivas novas in su venidore. Abarran sos problemas ligados a sa mancantza de denominatzione IGP e DOP pro medas produtos e s'àsiu de sa Regione dande azudu a sas impresas. Asso Servizi est unu servìtziu nou chi dat s'assòtziu Asso de Nùgoro, chi traballat pro mèdiu de unu grupu de operadores sanitàrios cualificados in sos servìtzios a sa pessone. Custa faina nova l'an presentada in s'ìntiri de una conferèntzia istampa su presidente de Asso, Salvatore Siotto, e sos sòtzios Valentina Carboni e Stefania Usai. Sunu semper de prus, difatis, sas pessones solas e sos malàdios chi an bisonzu de personale cualificadu chi los assistat in domissoro o in istruturas ospedalieras, at nadu su presidente Siotto. Chie est chircande una badante o una OSS, su prus de sas bortas chircat in internet o pedit a amicos e parentes. Pensande a custu est naschiu su progetu Asso Servizi, chi punnat a dare servìtzios pro metzorare sa calidade de sa vida de persones no autosufficientes e de sas famìlias issoro, dande lis sa possibilidade de àere un'assistèntzia sicura e cualificada. Asso Servizi est ammaniande unu registru de operadores cualificados e referentziados pro permìtere a sas famìlias de àere a disponimentu in pacu tempus personale sèriu e professionale, Sos servìtzios an a èssere de assistèntzia domiciliare, assistèntzia ospedaliera a de die e a de note, assistèntzia a sos malàidos de Alzheimer, demèntzia senile e Parkinson, tentare sos pitzinnos, azudu pro istudiare e azudu in sas fainas de domo. Pro ischire de prus tocat de intrare a su situ www punto asso trattinu coop punto com e andare a sa pàgina Asso Servìtzi. Sa campagna pro infamare sa peta bùbula e sa peta traballada chi est faghende s'OMS paret fata a posta, chin iscopu. Est tropu generalizada e est prus a cania pròpriu in Itàlia ue su perìculu est de afossare una filera de sas prus mannas in Europa, chin unu dannu econòmicu mannu mescamente pro sa Sardigna. A lu nàrrere in d-una nota est Maria Carmela Folchetti, presidente de Confartigianato Impresas Sardigna. In Sardigna sunt prus de chentu sas impresas artesanas chi traballant sa peta, iscriet Folchetti, chi dan traballu a prus de chimbichentas pessones chentza contare totu su restu. Una rete de ischire chi garantit produtos bonos e certificados, ma fintzas sa produtzione de sas bìndighi ispecialidades in s'elencu de sos produtos agroalimentares traditzionales de su Ministeru pro sas Polìticas Agrìculas e Alimentares ligados a sa peta. S'indàgine de s'OMS est ponende a tìmere chentza motivu in Itàlia, mescamente si si cussiderat chi sa peta italiana dae s'istalla a sa buteca est sa menzus e chi sos mànicos sutta acusa che a sos hot dog, sos wurstel e su bacon, est a narrer sa pancetta affumicada, non sunu una traditzione nostra. No ana nudda ite biere chin su contipizu naturale, su tasale, chi si fachet in sos laboratorios artesanos. Como, concruit Folchetti, su periculu est chi, pro neche de sas timorias chentza fundamentu de sos cussumidores, si perdan mizas de postos de traballu e mizas de euro comente est capitadu ateras bortas in passadu. chie produit in sartàos artesanos dae meda sichit un'àndala de craresa, ponende in s'eticheta totu sas informatziones pro garantire unu produtu sanu e de calidade. Un'interpellàntzia a su Presidente de sa Regione e a s'Assessore regionale a s'Ambiente pro isblocare su dinare chi sa Regione depet tramudare a sos Comunes pro su finantziamentu de sos cantieris chi depent traballare pro su dissestu idrogeològicu. A la presentare est su Capugrupu de sos Riformadores Sardos in Cussizu regionale Attilio Dedoni. S'interpellàntzia moghet dae su cussideru chi sos disacatos naturales oramai sun belle che fitianos pro neche de su mudamentu generale de su clima, ma galu no est istada fata un'atzione cuncreta e sistemàtica pro amparare su sistema idrogeològicu oramai cumpromìtiu. In sa programmatzione duamiza e bìndighi-duamiza e dechesete, iscrivet su cussizeri Dedoni, sun prevìdios sos cantieris birdes pro mèdiu de su finantziamentu a sos comunes. Pro su duamizebìndighi, in su bilànciu regionale bi sunt chimbe milliones de euro de destinare a sa manutentzione e valorizatzione de sos padentes e a sos cantieris birdes. Cussiderande sa crisi chi sunt patinde sos comunes de sa Sardigna, su capugrupu de sos riformadores pedit comente mai galu no est istadu ammaniadu su programma pro partire su dinare a sos comunes, cantu bi cheret pro atuare su programma e chin cale criterios si cheret dare su dinare. A sa HC non li sun bastados sos deche puntos sinzados dae Gomez pro bìnchere chin su Teramo in sa partia bàlida pro sa 'e chimbe zorronadas de su campionadu de Sèrie A unu feminile de pallamano. Sas nugoresas allenadas dae Roberto Deiana an atzèdiu a sas abrutzesas chi in sa palestra polivalente an bintu chin su puntègiu de bintotto a bintunu. Sa gara chi s'est zirbiende in sa prima fratzione est istada ecuilibrada ca sas nugoresas, gràssias a sa presèntzia de su pùblicu at isfrutadu su fatore campu, ma sas òspites lis ant mantesu s'atza e ant paradu fronte a totu sos atacos. A fàghere sa diferèntzia est istada s'esperièntzia de sas teramanas chi ant tancadu su primu tempus in vantàgiu pro bìndichi a dòichi. In sa segunda fratzione, su Teramo est resissiu a apoderare e, forte de su vantàgiu, at sichiu a sinzare. Sas nugoresas non sun resessias a reagire e sa fratzione est acabada trèichi a nobe pro sas istranzas. Sa HC duncas est penùrtima in classìfica chin tres puntos, ma su campionadu est longu e su tempus pro rimediare ja b'est. S'obietivu est sempres cussu de si sarvare e pro cussu est traballande s'iscuadra. Sàpadu chi benit, sa HC Nùgoro in sa palestra polivalente at a zocare contra su Casalgrande Padana.